anyị ma na anaghị ekwugide ọjị okwu but o nwere onye o nwere nnukwu mmanwụ fụta chairman anọrọgodi ala asị m use opportunity to invite Mr. and Mrs.

Chairman, the kolanut is in your presence. Yes, sir. A na-ekwugide ọjị okwu. Ndị Igbo kwenu! Igbo kwenu! ndị Igbo kwezuonu um, otu esi eme ya ị bịa be mmadụ ọ sị gị nnọọ eh, mee ka ọ gbakụtara azụ ọ na-echigha o were ihe n'aka ya were ji n'aka bụ ọjị ji were kenee onye bịara be gị and omenala Igbo ka anyị nọrọ nke ya na mgbede nke a eh, so ana m ekene onye ọbụla n'ụzọ pụrụ iche na-ekene unu nnọọ biko um, o nwere omenala na-eso ọjị a eh, so anyị ga-atụ anya maka ọ bụ ntịba ọgaranya a na-eje a na-amụta um, oke ọkpa na-esi nnekwu adịdị a na-enekwara a nọ n'ime ụnọ ka a na-amụta otu esi eti mfu n'iro ee bikoni mana ofu ihe m ga-eme ọ were dị anyị were chebezie sị ọjị a bana ma eburu ya maka o nwere ndị a nụrụ afọ ha na ọnọdụ a nọ kịta ọ ba mụ bụ onye mbụ nke m jizi abụ onye ikpeazụ onye bụ onye nke mbụ nọ na oche ebe a nna anyị ukwu doctor Ndụbụisi Ogbokiri na nwunye ya so biko mma eburu ọjị a kwunye ọ dọrọ n'ihu ya Ah, ememe a na-emezisi ọjị a ewere na-aga n'ihu nnọọ

ọwụ eziokwu na m legharịa anya ebe a ọwụ mụnwa echeghị m na o nwere onye ọzọ tọrọ m nọ n'ebe a o nwee onye karịrịla 85 n'ebe a ya welie aka elu onye karịrị 85 ok mụwa 85 so um, mana otu a na-esi eso ọjị n'ala Igbo ọ bụ eziokwu na o rula m n'aka dịka onye okenye mana o nwere onye chiri echi nọ n'ebe a aga m enye ya ọjị ahụ nyefee ya ọ wụ omenala Igbo ọ gaghị anọ ebe a mụnwa abịa so ọjị n'ihu ya so eh, Chief, ọ wụ His Royal Highness Sydney Ihejikwa. His Royal Highness Sydney Ihejikwa, please, biko bịa n'ebe a. okay ka m budere gị ọjị kedu ya nke
Cha Igbo mmanụ Igbo keleenụ lụọnụ zụọnụ Um, ya mere nna anyị meele um, ọ bụ eziokwu okenye nna anyị ka ewu a na-enwe okenye nwee nna anyị nwekwe nke wụ a na-akpọ okenye ọfọ um, eleghị anya ebe a um, ọ wụ mụ okenye ọfọ nọ nga unu ndị nna m asị m chineke ya gọzie unu unu ahụla ọjị apụtala ọjị omenala igbo ọ ya ka eji mara ndị igbo mana eziokwu eziokwu obi dị anyị ụtọ ka eme ihe omenala igbo otu o si wee dị cha igbo mma mmanụ ọ wụ ụjọzi Em, biko otu ọbụla o si wee dị em, ebe ọjị rutoro anyị aka onye isi anyị nke na-elekọta akwụkwọ mba nwanne dị na mba anyị ekelele unu ndị nọ n'Atlanta US anyị ekele unu ndị sikwa esigbo anyị ekelele unu Ee, ndị mụ na ha nọ n'oche ndị ichie ndị eze ndị echichi niile ekelele m unu unu ma na ọjị erutego unu ma na ihe eji ọjị o weta isi aka ya maka na iji enwa mbenye ọ metụrụ m metụrụ m ya na-aga Em, anyị ga-agbapụ ọjị ọsịịsọ unu ma na aka nri ka eji akpa ọjị ọ wụ aka ịkpa ka eji akpa ọjị o otu a ka ọ dị biko ma nga isi asị ebe ọjị a emetụla obodo aka my president general ọ mba esobe ije biko ọjị erutogo anyị aka mana ka eme ya ka o si na-adị akwụ ya nị akwụrụ sị m gaa n'iru ma m gaa n'iru cha igbo mma mmanụ ọ bụ eziokwu onye eze a na-agọ ọjị n'abalị mana otu ọbụla o si wee dị a bịa kpee ekpere dị na ya maka mụ ime ka ala gị jiwe jide m ọ wụ ya anyị ee ma asị m biko chineke nna ya gọzie anyị gọzie ezinụlọ anyị ya dịrị onye ukwu ma dịrị onye nta mma ihe mụwa na ya sị m chineke ebe ọ bụla ị nọ biko asị m ya bịa nọnye ndị amerịka nọnye ndị ụmụnne anyị ndị igbo nọ n'obodo a nọnye ma ụmụ anyị asị m ọ ga-adịrị anyị na mma oo ọ ga-adịrị ụmụ anyị na mma o ọ ga-adịrị ezinụlọ anyị na mma o Ee, ihe mụwa na-asị onye ka onye ka onye nke gị ka ya ka ala a ga-eri isi anyị o biko chineke biko ebe ọbụla ụmụ igbo nọ ndị ji anyị ụgwọ ha kwụọ anyị ụgwọ anyị mana ndị e ji ụgwọ ha enwe ndidi anyị ga-akwụ ha n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị oo. Ndewo. Ndewo. Ndewo.
eze ị ga-adị o kwuru otu a na-esi eme ya na ndị ndị ndị mbakwa honorable patron agọọ asị m gị ekweghị ọjọọ ndị Igbo daalụ nụ onye isi anyị eze agọọla ọjị mana a sị na ọ dị ka o nwere etu anyị si eme ya na Atlanta so anyị ga-emekwu etu anyị si eme ya na ebe ị nyere m ikike m gaakwa n'ihu mana ihe ọbụla m na-eme akwụkwa n'ụkwụ onye onye eze anyị kwu ọ extension ihe o kwuru ka m na-agakwa n'ihu eze ọkwa ya na ihe dị n'ọjị a na-eji okwu igbo ekwu ya so na aga m anọ ebe a ka anyị kpọkuwe chineke chukwu nna abịama ka ọ nara anyị ọjị gọzie anyị ga na-akpọ ndị mbụ na ndị egede ndị buru ụzọ biri na na ndị buru ụzọ kowe akpa ha bịa n'ọjị ndị anyị na-emere ihe ndị na-emere anyị ihe bịanụ n'ọjị ajụmahịa unu na-akpọ onye ọzọ a na-aghara isi akwara oturu ajụ nna ya echeke m ọchị isi akwụduma nnukwu a na-achụ amakwụ ekwena ohe ọnụ ọha nna m ochie ọbịa ọka eze nna igwe gburugburu bịa n'ọjị onye ọbụla nọ ebe a ndị be unu niile ga-abịa n'ọjị eze ndị be unu ga-abịa n'ọjị Ah, ụmụ ndị nwanne dị na mba ndị be unu niile ga-abịa n'ọjị a sị na afịa naanọ ụbọchị naanọ ụbọchị kpataka anọ kwa ya na-erikarị eke dị ọkpara ụbọchị na-enu na ọ na-abụ mmiri ji ogbugbo ọ banye na ụmị agwọ na-atụ nwa mbe nwaanyị ga na-emebi ọnụ ya mmiri na-ama nwa ọgazi na-awụ ya arụ mmiri ada akọ n'ukwu okpete mmadụ ada akọ na obi ada erite obi na ebe nwa ogbenye bi ga-amakwa n'oke akpịrị ibe anyị na-aga ma na-ebu agwa unu na ntụrụ na-akakwa mma na anwụrụ na ọ na-abụ atụchara nwaanyị emechaa di ya abịa ọgụ ee amerịka anyị anyị bịara anyị awụla ede anyị gbara aka baa na ya chụrụ ụmụ pụta ọ pụta mma anyị na ha ga-eke ọ pụta njọ anyị sị na anyị kwọ ndị bịara abịa na anyị makwa ihe mere ana ee ibe anyị na anọ na onye mezie n'afa nna ya na nwa na mmụọ nsọ n'iru ya tụgharịa aka nwunye ya mee ya n'azụ na ya amazị ụzọ onye nsọpụta si abịa abịa ọkwa ihe mere na-emenụ anọkwa m na kama nwa mmadụ ga-atụwa nwa m isi nwa m were okwute tụwa nwa onye ọzọ isi kama ka nkene ndo dị n'elu ya ee kwuo ka m mụtara ekwu na m kwuolu mmụọ kwuolu mmadụ egwu na prince na akwụkwọ nwata na-ahụ ahụ n'afọ n'afọ mmiri fee ma azụmanya egbu n'anyị amerịka anyị bịara ọ ga-adịrị anyị mma o akata unu were egbe na downtown anyị agbagota na upper level unu bịa na upper level anyị agbadata downtown anyị nọ na akụ dị n'elu ya tụọ mfe ọ ridata ọ nọ n'ana ya pụọ elu ee ihe onye ọbụla chọtara ọ ga-ahụ ya anyị nọ na eh, eh, nwa dibịa ama na ụma akpa nkịta eze nkịta dịka ama na ụma ata akpa nwa dibịa ee so na amerịka anyị bịara ọ ga-adịrị onye ọbụla mma ụkwụ onye ọbụla ji bịa ka ọ ga-eji wee mee gịnị wee naa Ah, ndị nwanne dị na mba biko na na-aga n'ihu unu afụgo na nwanne adịgo na mkpa Eh? so na anyị na-ekene ka chineke gozie ọjị a site na kraịst onye nwe anyị o. ọkwa ka anyị si eme ya na atlanta o.
ndị mara ọjị ụnụ agbalịala oke anụghị m ikoro a n'ọjị o ndị nze na ọzọ ga-imetụ ọjị aka dị n'anya continue chere chere chere chere chere. metụnụ ya aka ụtụkọ ka anyị continue ndị nze na ọzọ
ndị Igbo mma mmanụ mma mmanụ Igbo kelenu ah, biko anyị agaghị ekwu ọtụtụ ụka na ọjị a ihe a wụ ọjị ala Igbo ọjị nkụzi a sị na otu na otu ọbụla na mgbe ọbụla ị bọrọ nwa ibere ị ga-abọta ya nwa n'afọ ị bọkwa nwa ya ahụ nọ ọdụ ị bọta hakwa nwa na ya ka wụ mgbe na mgbe ọbụla a na-agọzi ọjị a ga-enwerịrị ihe na-adapụta nwanne m nwoke si Atlanta yes nna m mụrụ m and nna anyị president emeritus chineke agọziela ha agọzi with long life already so we say he will add good health to you um, o nwere nke ọjị na-eme ya na-adọ oke na-adọ ụka asọwa oke na-agọ ọjị but i was watching you ji eme omenala so that ụmụazị ndị a nọ here na-amụta e nwere ihe a na-akpọ ọjị akụ mkpụrụ oke bụkwa n'oke nọ n'obi ihe i mere nke ugbu a wụ nkuzi ka i kuziri and it's a culture so ọkwa nke ị wụ the oldest here but ka ị pụrụ ebi ka onye eze onye eze nwere ike ụgbọ ọ dịbe 30 years old or 40 years old but ka ị stepụrụ down ọ wụ ọjị akụ mkpụrụ oke mana nwanne ka o nweghị onye na-amara ihe dum anyị wụ ndị nze na ọzọ anyị wụ ndị amaala so ụdị ihe a mee mgbe ọdọ ka ị kpọtụrụ ndị amaala ma ọjị ruo onye aka ọ wụ anyị wụ ndị wụ ndị amaala mana ihe mere nụ wụ na ọjị anaghị ekpere ekpere ngọzi ka a na-agọzi ọjị mgbe ọbụla ọjị ruru n'aka ka ị gọzie eze ee biko so ihe mere nụ wụ na Eh. Eh, because uh, with that correction, I, I, just wanted to point it out so that next time, mgbe ọbụla anyị na anyị na-emechi na ka ụmụ anyị na-amara the protocol, the processes, the moderations of kola nut ka a ghara ị na-eme isi ọ. So um, ndị nze ahụna ọjị, Mr. President, onye a President General ndị nze na ọzọ USA. and uh, aha ya wụkwanụ Akajiugo Ozuruigbo one n'ala Igbo uh, beside him wụkwanụ Prince Nze Ọpụta Obie ee uh, ọ ya nwa wụ our National Secretary nwanne ngwa werenụ ọjị jide ọ wụ nke ndị nze na ọzọ